Uh, if we had known, yes. we could have uh, done this thing instead of bringing him to Nigeria. ọ n'Igbo ka m ga-eji eme vidiyo anụwa obi adịchara m mma maka vidiyo anụwa m na-eme maka na n'ụtụtụ a ka m na-aga na soshal midia wee fụ na on Ijele Speaks ka m fụrụ ya gbasara cross appeal by the federal government ese ka e gbuo Nnamdi Kanu ka e nye ya death penalty mgbe m gụtara ya m sendụrụ meseji to Aloy Ejimakor ka m kọnfam ma ọ bụ eziokwu so Aloy Ejimakor mesi this evening wee reply m sị ọ wụ eziokwu na federal gọọmenti sisi eh, eh, send their own cross appeal sị na sị gbuo Nnamdi Kanu asking for death penalty ihe dị otu a gbagharịrị m anya and ọ dịghị rampant na soshal midia sọcha mụ afụrọ ya ihe o ji na-ewuta m bụ otu onye court of appeal relizuru anyị ga-ejide aka na ihe court of appeal kwuru anyị ewere oke amamihe chụọ the lawyers the lawyers nwetara the judgment chụọkwa Ifeanyị ka ọ na-aza Ifeanyị Ejiofor that young man very hard working si n'azụ gaa kpọta ndị senior advocates of Nigeria mgbe e mega ihe a ọ kwa apụtara m tie mkpu ya ebidokwa n'isi gaa na high court na kes e kpebiri na a ga-ejide aka ebe a sị on Aburi we stand on court of appeal we stand mgbe a ga na-akụ mgbamgba ya na-akụ mgbamgba ya na-akụ mgbamgba ya all over the world ihe na ga-abịa federal gọọmenti ihe a na-ekwu obey your own law ọwụ show me the law ọ mgbe a ka a na-akụ ya ka egwu obey your own law obey your own law emegide ike gwụ ha ha ga-ahapụ ya but ndị ọkachamara ndị oburu nna ha ụzọ mụta diọkpara sọ ihe ha ma ịpụta na soshal midia ha na-akparị gị ha eshi n'azụ ọ dịka izu agbara agba ka emegide Nnamdi Kanu shi n'azụ gaa ha gaa bido n'isi na na na high court dobo ya ikpe mgbe m pụtara na-eti mkpu ya ka ọ pụtụtụrụ aka mgbe onye gara ga- ga- ga- ga- ga-echeta ha na m pụtara na-eti mkpu ya maka ọwụ m onye unu kpọrọ ụgwọ kekwanụ ụgwọ unu kpọrọ m ọkwa na Nnamdị Kanụ m mepere redio Biafra London hapụrụ ya kwụsịa ụgwọ nọ na ya ya esi n'azụ m gaa rejistazie redio Biafra London sị na ọ bụ nke ya rekrut unu buru arịsị tinye unu n'olu sị nga ọbụla unu nụrụ ekwuru aha Uwazuruike unu kpọọ ya kpọọ ya unu egedina ihe ọ na-ekwu ihe unu na-eme anaghị ewe m iwe maka ama m na arịsị nọ unu n'olu mana ihe ndị a awụrụ ihe m na-eche maka na ọnọdụ m dị iche ọnọdụ m dị iche ihe m na-achọ bụ biafra and na biafra ahụ ihe ọ sọrọ onye ọwụna mee m ana m ele onye ahụ anya ọ biafra ahụ ka m na-elere anya m pụta sị na agbaghagoro m ya ọwụ na agbaghagoro m ya ihe a m na-ekwu taa m gaa na-ekwu ya m ga-agbachi ya nkịtị even asịgodi na a na-ahapụ ya m ga-asị sị jide ya maka ihe ọjọọ o mere m mana iwe iwe nwanne ana eru n'ọkpụkpụ ọtụtụ n'ime ndị unu na-asị taa na-eche na ndị dị against Nnamdi Kanu na-eche na ọ ha wa chọ ka egbuo Nnamdi Kanu ọ wụrụ ndị na-agba mbọ ka arapụ Nnamdi Kanu ka m na-ekwu ijele speaks now ụfọdụ m gara sị ee ị na-ege ntị ihe ọ na-ekwu ana m eme isi ihe ọ na-ekwu o lekwe ijele speaks lekwe blesedom na ndị ọzọ anụwa dị critical about biafra nga ọbụla ha nọ ihe ọbụla ha na-ekwu ana m ege ha ntị achọrọ m ịghọta why ha ji dị critical about biafra Ijele Speak na ndị ọzọ ha na-akpọcha ma Ojukwu iyi akpọ m iyi mana ọ wụ ihe m na-ajụ ihe m na-ege ntị kedu ihe ndị a ji na-ekwu otu a m na-amụta a lot of things from them and ị sị na a ga ige ha ntị ihe na-eme n'ala Igbo taa ọ dị mma otu e ji chenji isi na Biafra na-egbu isi ndị Igbo ọ ka anyị kọwasịrị ndị na-egbushi ndị Igbo aka maka ị na-achọ Biafra so unu eche na na ndị na-ekwu emegide akparamagwa ndị si na ha na-achọ nnwere onwe Biafra na a ga na-aṅa ha ntị mụa Ụwazuruike na-aṅa ha ntị nwaanyị a na-akpọ Blessedom awụ m fan ya ọ nọ four hours na social media m ga-anọtụ ya ekwusịa ma m enwere time ma m enwe time m ga-eji nwayọọ sevuo ya mgbe m nwere time m egesịa ya maka ihe niile ọ na-ekwu na-aga n'anya ya maka na ya wụ nwa afọ Igbo chọrọ ọdịmma ndị Igbo ọ wụghị sọ ndị na-ekwu maka inwere onwe Biafra bụ ndị chọrọ ọdịmma ndị Igbo e nwere ndị chọrọ ọdịmma ndị Igbo karịa anyị nwa anyị ncha na-ekwu maka Biafra so ka m si na-ekwu mbụ ọtụtụ n'ime ndị unu na-eche na taa na a ga-egbu ha a ga-agba ha maka na ha na-asọpọtụ Biafra ha na-asọpọtụ Nnamdi Kanu ha nwa chọrọ ka a rapụdo Nnamdi Kanu karịa unu nwa bụ ike unu nwere agwụna na social media enweghị unu ọchị ọ gwụla chọchọchọchọchọchọchọchọchọ na social media because a sị na unu ji m kpọrọ ihe aka m ekwe ka a rapụ court of appeal judgment gawa back to high court aka m ekwe a sị na a gwara m aka m asị mba aka m ekwe mana unu ahụna ihe unu mere e nwere so many things gaga on unu na-amarọ ama m mbọ anyị gbara na ka a rapụ Nnamdi Kanu even before then unu na-amarọ ka m kọtụrụ unu obere just one of them e nwere ofu onye m na-akpọghị aha mana unu nwere ike ịma

nakwa o tere na ya kwuwere sị rapụ Nnamdi Kanu na ọ bụrụ na ya bịa were ihe a ugbu a ọ dịsị ka ya na-eso na-asọpọt ka e jide Nnamdi Kanu m sị ewo so ọ bụ maka ihe i ji chọrọ ịhapụ ya bụ maka Nnamdi Kanu sọ dị sọ Nnamdi Kanu ịhapụ ya ga-awụ the more reason why ị ga-eji were the appointment ya sị m kedu otu ọ bụ m sị yes because ndị na-ayọ ka a rapụ ndị Nnamdi Kanu bụ ndị nọ nga ahụ eso ha nọrọ ya mana gị nwa nọrọ nga ahụ ị ga-ejizi aka gị na-etake the decision that's ihe m kwuru ọ wụ eziokwu sị yes sị nọ ya ịnọ n'akụkụ na-ayọ ndị nọ na gọọmenti sị sị rapụ Nnamdi Kanu ma ha na-ekwe ahapụ ya sị bet ugbu a a sị gị batazie ka ị soro na gọọmenti a gị sị sị na ị chọghị ịbata so ịbatazie ka i soro na-etake decision ahụ a sị na e ruo n'ukwu kalabin a jụwa kalabin kedu ife ị na-amị ọ ihe m kwuru convinceri onye ahụ o ji were appointment ya ya ekwe m nkwa na ya ruo na ihe izizi ya na ọrụ ọ bụ ya imere na olu ọha izizi o bidoro mgba ka a rapụ Nnamdi Kanu enwerọ onye ọ na-emeetịrọ ndị ọnụ na-elu n'okwu ma ọ na-aga aga ọ ga-akpọ m gwa m na lekwa ebe ya na-aga ugbu a maka Nnamdi Kanu ya pụta ya gwa m lekwa ihe e kwuru ebe ahụ enweghị onye a na-emeet emeet na corridors of power ọ na-emeetịrọ

na federal gọọmenti ji e, e, yọkwa ndị Finnish gọọmenti ka ha tụọ na ah, Simon Ekpa mkpọrọ oresi ugbu a a tụrụ Simon eh, Ekpa mkpọrọ ọ wụzi mgbe a ga-abịazi hapụ Nnamdi Kanu na Naijiria na e nwere ka ọ dị e bidokwa kwuo nke aha n'ikpeazụ after so many months ka federal gọọmenti bịa soft pedal sị okay kekwa ihe a ga-eme na okay fine a ga-ahapụ ya bet ọ ga-awụzi house arrest ka a ga-ahapụkwa ya ka ọ gawa back to London na ọ gakwa ugbu a kekwa na ọkwa na o mekwere ihe o mere mbụ jumpụọ bail onye ahụ akpọba m sị ke ihe m na-eche between house arrest and ịrapụ ya m sị gwa ha ka ha hapụ ya ka ọ gaa lee ụmụ ya na nwaanyị ya sị ha mee ya otu a ha si mee nke m nye ya 90 days so ọ gaa lee ụmụ na nwunye ya na ụmụ ya ma chigha azụ Naijiria ma ha ma file ma ha chọọ ịt- eh, ha trust ya na ha ga-adị surprise na ọ ga-anata ya ka a ka na-ekwu na-asuggest maka mgbe ahụ federal gọọmenti asoft pedalana ihe a na-anụzi na okwu gaghachi na high court n'izizi I was I was thinking na ọ bụrụ na otu ahụ e si rapụ m sị m gaa lie nne m within 90 days bịaghachi ka ha chọrọ ime Nnamdi Kanu m sị okay ọ ga-awụ

Exhibit nke a e mee admit exhibit nke a e mee admit mana a jụ sị ọ bụghị ụmụaka ka emegide ebe a ọkwa ihe eji enye judgment ka emegide ọkwa pụtara mgbe ha tie mkpu ya mana ụgwọ unu kpọrọ mụ ama ekwe unu cheta ihe niile ahụ kwuru oge ahụ maka unu kpọrọ m ụgwọ ndị ụgwọ ahụ kpọrọ unu ihe dubego unu na ala mmụọ taa ka ihe m mere Uwazuruike mere Uwazuruike butere unu ndụ unu sị unu chọrọ ọnwụ hmm? Uwazuruike wetara ndị Igbo ndụ ndị Igbo sị ha chọrọ ọnwụ non-violence wụ ndụ violence wụ ọnwụ m ga-amụsị ihe mmụ ka esi eweta eme ndọrọ ndọrọ inwere onwe so through non-violence a na-eme through non-violence mana nwatakịrị m nyere redio biafra ka ọ handle apụta sị na ọ ya bụzi onye isi unu ahapụ Uwazuruike sobe ya unu rapụrụ ndụ sowe ọnwụ nọ n'elu ọnwụ ahụ asị na Uwazuruike mere nke a mere nke a mere nke a kedu nke m mere unu

you can't jail me isi ọ dịkwa onye onye ahụ mma ị nọ n'elu asị i will defend myself Hmm. even mụnwa ma was a lawyer mbụ for so many years a sịgodu taa na m kpọrọ mmadụ iyi ma na m kpọrọ mmadụ iyi m ma apụta sị i will defend myself m ga-achọ lawyer ọzọ ga-edefend m n'agbanyeghị na m wụ lawyer of many years mana e lee man na-enweghị ihe ọ ma na-enweghị otu mkpụrụ ihe ọ ma pụta sị I will defend myself in a case as bad as terrorism. a capital offense ị sị na I will defend myself ka gosi na ị ma ihe na-eme a na-akụrụ ya aka na-akụrụ ya aka na court ọ dị egwu ọ dị egwu ọ dị ka ihe ụmụntakịrị na-eme dị ka ihe e ji Biafra na-eme taa na-agba ya ball Ka Biafra aghọọ ihe ụmụntakịrị na-aka ọga na-eme Biafra na Biafra Biafra ma onye ọnụ ruru n'okwu ma onye ọnụ na-eru n'okwu i kwuo ha arapịa ma bido kparịwa gị kpọwa gị sị a ga-egbu gị a ga-amapụ isi gị a ga-eme nke a ndị eze niile nọ n'ala Igbo half of them egbuo ha gbuo ndị amị gbuo ndị polisi i kwuo a sị na a ga-egbu gị tinye sit at home tinye nke a tinye nke a i kwuo a sị a ga-egbu gị ọ ka esi enweta ọchịchị ndị Igbo a na-akụ aka because enwe onye a na-aṅa ntị Eh, onye wụkwanụ Uwazuruike fine anyị na-ekwu e jide ndị Boko Haram arapụ ha anọtasị 700 and something n'aka emeghere integrate into the society yes that's the policy of the government oh yes na a ga-egbu Nnamdi Kanu that's their policy ị nọ in government ọ gụnwa they take the decision ọ wụ gụnwa onye nọ in government after God ọ government i mechaa mkpọtụ gị gaa nọdụ ọdụ mana a na-akụziri unu ihe a ihe unu na-amarọ unu a na-eme mkpọtụ na social media a na-eme ya eme anyị ga-egbu onye a egbu o nweghị oke ị ga-egbu because at the end of the day enwe ebe ị na-aga ọ wụ unu na-emegheri ihe a lechaa unu agbachi unu nkịtị m ga-awụ president of Nigeria ọkwa o setela 2027 ama m na ọ ga-awụ president of Nigeria i mee mkpọtụ mee mkpọtụ gị gaa nọdụ ọdụ enweghị ihe ị ga-eme ndị niile a dubara unu na ihe a unu na-eme taa akwa ndị contest je na ma ịwụ president ma ịwụ nke a ma ịwụ nke ọkwa ha dubara unu na ihe unu na-eme taa ndị budoro insecurity in the south east enwe nke na-abịa eti ọnụ na ahụ na ihe a na-ekwu because ọ gbasa ha ha yuzuru unu oge ahụ in order to be doing what they are doing today ịwụ president of Nigeria ha pụta ugbu a bịa kwuo bịa condemn ihe na-eme ọha maka ha richala unu na-enye unu ego na-enye unu nke a na-eme nke a ka ka e wee me- meruo Uwazuruike ihe n'ahụ ekewasịa MASSOB na-afund ndị dị against Uwazuruike afundchaana unu taa o setere unu n'isi ọkwa ha agbaala ọsọ maka ha chọrọ ịwụ president of Nigeria ma enwe ebe ha ga-aga nụ enwe ebe ha na-aga a kụcha mgbamgba gaa nọdị ọdụ enwe onye igbo ga-awụ president ọ kwa o teele m gwara ya unu because i know how these things are run i know how they are run i know how they are how they are done i know it ọ dịghị possible ọ dịghị feasible ọ gaghị ekwe omume ọ ka m bịa wastewa time ekwu okwu adị m very disappointed adị m iwe na-ewe m because ihe ndị a adị necessary Nnamdi Kanu adị suppose ị na-ekwu okwu ịgachikwa court court of appeal onye court of appeal nyere judgment discharge ya due to your carelessness due to your carelessness, you misuse that opportunity and give the federal government the opportunity ha na-achọ achọ ke ihe anyị ga-eme nụ and that's the question m na-ajụ unu every time ọ na m sị bụ oge ịbụ oge kedu ihe m ga-eme nụ enwere m the capacity of doing anything but ana m eme most of those things ọ na-awụ m pụta na social media na-eti mkpu maka ihe na-eme m people ana-achị ọchị ọ bụrụ na m na-eti mkpu na ama ihe ị ga-eme enwe m hundreds of thousands of youths nwere ike pụta cause ọgbaghara mana achọ m ka a cause ọgbaghara because of the consequences of ị cause ọgbaghara maka na i bido ya ị ma enduwu ya i bido ya nwatakịrị i bunyere egbe sị ya gaa kpaa mkpamkpa ị ga anapụtawu ya egbe ahụ again ị ga-adị subservient to him because ọ bụzi ya wụ the commander onye bu egbe ị ga command ya i dupụ ụmụaka ngwa gaanụ mebie na nke a mee nke a mee nke a the moment ha pụrụ from you ị ga control ya again ihe ọ bụla ha mere nọ gị n'isi ọ ya na-akpata m pụta na-etisi mkpu ka ụwa nụkwa olu m ọ bụrụ enwe onye nwere enwe onye nwere monopoly of violence anyị ma like ị na-apụta eh, kụtuo ụlọ Uwazuruike gịwa na-akụtu ụlọ Uwazuruike i bi n'ọhịa ọ wụ n'ụlọ ka i bi i nwere ụlọ na village Uwazuruike nwere capacity idu ụmụaka ga akụtu ụlọ gị na village mana m ma eme ya mma eme ya because ebido ya enwe onye ga-akwụsịwu ya emere ya gawa o nwere ike gaa karịa otu ahụ lee today a na-eme sit at home n'ala Igbo every Monday mgbe a na-eme ọ kwa ọ dị ka ọ play mana today no governor can stop it nobody can stop it because o bidogo bidogo mana mgbe a na-asị kwụsị na ị na-egbu ụmụaka kwụsị na ị na-amaltreat ụmụaka hapụnụ ndị na-eme self determination ma ndị na-eme self determination ma gọọmenti enwe nke dị right maka onye na-eme self determination bịara na-akpa aghara na-egbu ndị mmadụ ọ wụzi self determination ka ị na-eme Oh, you are a criminal ị ga-eji aha Biafra na-acommit crime tinye na- maka na aha ọ- na ọ Biafra ka ị na-achọ na the government na-adịkwanụ high handed against MASSOB dị non violent na-egbu ụmụ MASSOB dị non violent then ndị ka ọzọ apụta sị oh, n'ebe a na-egbuzi unu maka a na-egbuzi anyị maka anyị dị non violent okay ka anyị buzi egbe defend onwe anyị ị ga-eblame ha in a way ị ga-eblame ha ya gọọmenti causeụrụ ya but ị ga bidokwa challengewe gọọmenti gbue ndị police gbue ndị army you are not right you can't exonerate yourself ọ ihe ndị a m fụcha ya as onye gụrụ akwụkwọ as onye gara mụọ ihe ọ na-apractice m sị ama m eme ya mma anọ mma eso

into a trap e setịrị to kill me God saved me that morning ọ wụghị ihe m ga-abịa akọwa ọ maka gịnị na m na-apụta na-ekwu okwu maka Nnamdi Kanu hapụ ya hapụ unu o che na ọ dị easy unu ọ ma ihe m na-agabiga n'ime ya unu ọ ma ashịrị na igwe e nwere about over me because of na m na-apụta na-ekwu maka Nnamdi Kanu notwithstanding ihe ọjọọ niile Nnamdi Kanu mere m unu pụta na-asị Uwazuruike eh, Obasanjo bunyere ego onye nke a bunyere ego kedu evidence unu nwere no evidence kamgbe a- unu na-atụgara ndị ọzọ ego enwenugo mgbe unu tụụrụ Uwazuruike ego before Uwazuruike ọ nanụgo enwenugo mgbe unu tụrụ ego sị ọ Uwazuruike ka unu na-atụrụ ego before no you haven't done it rather ọ mụnwa na-eji ego m na-ewetara unu in the diaspora mgbe e nwere Biafra Foundation m na-esi na ebe a na-afund Biafra Foundation Radio Biafra London from here ka m si fund Radio Biafra London but o ruzie na ikpeazụ unu bido tụwa ego atụwara unu arụsị of loyalty onye a na-atụrụ unu arụsị to be loyal to him Ụwazuruike ọ tụkwara ya arụsị to be loyal to him redio biafra ahụ o rejistara ọkwa m kwụrụ ụgwọ ya did i register it ka ọ wụrụ my private eh, investment private company m hapụrụ ya ya wee rejistazi ya private company to generate funds for him tọrọ unu arịsị ka unu ghara inupụrụ ya isi but atọghara m ya arịsị ka ọ ghara inupụrụ m isi but today m nọkwa na-ayọ ayọ ka a hapụ ya a na-eme ka e medo ihe unu na-emebisi onye a na-azọ ọ na-azọ onwe ya a na-eme ka ị pụta na nga ị pụta ga asị na the judge na-ekpe gị ikpe na na ọ maha law na ọ gaghị ọ gaghị atụwa gị nga na enweghị ga-eme gị ugbo ị gaala nga ha nọkwa n'elu ugbo a na-ekwu death penalty to a layman dịka unu laymen unu amaghị the, the, the, the difference between life imprisonment and death penalty maka unu amara ya mana I know ọ dị very unfortunate very very unfortunate na a gbachara mbọ ruo mgbe Nnamdi Kanu suppose ịpụta unu egwere unu na- ma ụmụnne ya ma ndị ọzọ ha na a- a- a- wụọ ndị enyi ya ma asụka ma asụ ya unu ewerezie ya wee tinye n'ụzọ ọnwụ mana ndị ahụ agbara mbọ ka ọ pụta wụzi ndị ekwupụta ha n'okwu ha unu egwere ha kpọọ n'ala just this morning ka m nụrụ ya m sị mba mba ka m kwuo ya ka m kwuo ya ọ na-ewuta ama m ihe ọzọ m ga-ekwu ama m ihe m ga-ekwu I will defend myself ị ga-aga gị na Awomolo ga stand gị na Awomolo ka gị na ya ga-anọ ga na-edefend onwe gị I don't know who ndị na-enye ya ndụmọdụ I don't really know ya na-enye ya ndụmọdụ onye na-apụta na kọtụ ejiri aka ya maa lọya ya ụra ụdị ihe ọ na-eme na social media a na-ekwuru ụka ebe ọ nọ ọ wụ onye ọ wụ onye lọya ndị lọya ga na-eze ya eze azụ dike oji ọnụ egbu ọja Ha? ị pụta na-ekwu na ihe na-eme na naijiria oke soro ngwere maa mmiri mmiri kọọ ngwere ọ na-akọ oke unu ga-anọ ugbu a a convicted for death unu ga-anọ otu a ka m ji tie mkpu ya mgbe unu ga na court of appeal na high court sị na the consequences of ihe ahụ unu ga na court uh, high court hapụ judgment unu nwe na court appeal sị ọ ga unu ga-ahụ na ọ ga-adịrị favorable to you gịnị na-eme taa unu agawara back to that same court of appeal unu hapụrụ their judgment and then nyere cross appeal unu ga-afụ na ọ ihe a gọọmenti gaje ime na ihe court ma co- ha- court appeal eme emee ya uphold ha gaa supreme court supreme court will uphold because that's the position of the government That's the position of the government. also nke a na-ekwu na Boko Haram a na-ahapụ ha mee nke a mee nke yes a na-ahapụ ha because it's the position of the government na onye nke ha sị na a ga-egbu ya is the position of the government there's nothing you can do about it a sị na nwatakịrị mara ihe ya gbuo onye gburu nna ya ma nwatakịrị amaghị ihe onye gburu nna ya egbuo ya ya ka m na-agwa unu all the time jirinụ nwayọọ non violence i ji non violence ị ga-eme karịa onye dị violent mana gị enweghị ihe ga-eme gị because ị follow ga ihe dịka o si adị mana ị pụta gburugburu gburugburu gburugburu gburugburu gburu ndị be anyị na-atụ ilu sị oke mgba gidigidi na oke uge na-akwa ala a very good one now do you, will you still go to my comment section and tell me i talk too much can you still do that no come come and tell me that yes you can be able to go to my comment section and there and say hey you talk too much you don't see am i made this thing categorically clear since even before i saw the video of uh, malami regretting why he never buy mazin namdekanu